Okay, good morning. I have another one today, an interesting one. But don't forget, I'm still your teacher, Mrs. Unachukwu Akujobi C. Shalom. I have another one in Igbo language today. Onwe m. Onwe m. Ịkọwa onwe. Ọ na-ewute m nke ukwuu ma m hụ nwa afọ Igbo. Ị sị ya kọwaa onwe ya n'olu Igbo. Ọ sị gị na ya amaghị otu e si akọwa. ha amaghị otu e si akọwa onwe ha n'olu Igbo mana ha ga-akọwanwu onwe ha n'olu bekee a sị gị my name is this my name is that ị bụ nwa afọ ọ dị mma ka ị na-asụ Igbo ị hụ nwanne gị kọwa onwe gị ee kọwa onwe gị na were asụsụ Igbo kọwa onwe gị o nwere ụfọdụ ihe ndị m depụtara otu e si akọwa onwe ọ bụrụ na ị bụ nwata ị ma ka e si akọwa onwe gị ị bụ okenye ị ma ka e si akọwa onwe gị gee ntị ọfụma gee ntị m na-aga iji Igbo izugbe e nwere olundị olundị bụ dialect n'olu bekee dialect e nwere different dialect everyone have has their own dialect every community every um, place every village have their own dialect but i want to talk about i want to use the central igbo to explain what i mean onwe m n'ebe m dere ya onwe m ị ga-ewepụga m ahụ ya nọrọ iche onwe m that is myself myself how do you introduce yourself in Igbo language ka otu i si akọwa onwe gị n'olu Igbo ị na-ebido with ị ga-ejiri aha gị wee bido aha gị bụ ihe ị kwesịrị iji wee bido aha m bụ i kwuo aha gị ọ bụrụ na aha gị bụ ihe dịka aha m bụ Emeka Nwajiụba ị sị aha m bụ Emeka Nwajiụba ọ bụrụ na aha gị bụ Okeke Obi ị sị aha gị bụ e, Okeke Obi aha nke m bụ Chinonso aha m bụ Chinonso ọ ya bụ otu e si akọwa onwe aha m bụ my name is o nwekwa ndị na-asụ sị afa m bụ ya bụ dialect different dialect anyị nwere afa m bụ eh, mana the central Igbo bụ aha m bụ i kwuo aha gị ọ bụrụ na aha gị bụ em Smith maka ndị na-azanụ n'olu oyibo aha m bụ Smith Okeke i kwuo ya okay i kwusịa ya ka ihe ọzọ ị ya-ekwu i kwuo ebe onye ebe ị bụ ụfọdụ amadị ebe ha si wee bịa o ha amaghị ebe ha amaghị ebe ụlọ ha ha amaghị ee eh, ọnụ mpu ha si wee pụta ha ama mpaghara ha o nwedị ihe ha ga-akọwafu mana ka m gwakwa gị ee eh, ọ na-ewute m O kwesịghị ekwesị ị bụrụ nne ị bụrụ nna kọwaara nwa gị ebe o si wee pụta gwa ya aha obodo ya gwa ya aha lokal gọọmenti ya gwa ya aha kọmuniti ya ọ dị mkpa ọ wụghị pụta nwa gị sị ee abụkwa m onye dị otu a anyị bi Texas anyị bi Lagos ọ marọ ebe o si wee pụta

the place the village the community in that local government it is bad ọ dị njọ ọ dị njọ o igbo amaka kụziberenụ ụmụ unu igbo kụziberenụ ha culture kụziberenụ ha ihe ndị e ji wee mara anyị amazịkwa m otu mmadụ ga-esi wee nọrọ ọ gaghị ama ebe o si wee pụta ọ maghị ebe ụlọ ya hmm. ọ ngwa ka m gaa n'ihu abụ m onye Ikeduru. Eji m onwe m ama atụ. Gị ị kwuo ke gị. Abụ m onye Mbanọ. Ọ bụrụ na ị bụ onye Ụmụahịa, abụ m onye Ụmụahịa. Okay, Ikeduru bụ lokal gọọmenti m. Abụ m onye Ikeduru. Abụ m onye Iho. Iho Dimeze. Abụ m onye Iho. A lụzie m n'Ụzọagba. Ị ghọta? Ehe. Ị kwesịrị ịma ebe i si wee pụta. Abụ m onye Iho. A lụọ m n'Ụmụọmị Ụzọagba. ị na-aghọta ya ee a bịakwa n'Iho abụ m onye Ụmụokoro Ụmụduru aka akụ Ụmụokoro dị n'Iho Dimeze ọ wụ ebe m si wee pụta ọ wụ ebe a mụ m ọ wụ ebe m si wee pụta ebe nne na nna m si wee pụta tupu a lụzie m n'Ụmụọmị Ụzọagba ngwa gaa ka anyị gaa n'iru abụ m onye Imo steeti Mm, abụ m onye Imo steeti ọ bụrụ na ị bụ onye Abia steeti ị sị abụ m onye Abia steeti ị bụ onye Enugu steeti ị sị ị bụ onye Enugu steeti ọzọ bụkwa afọ one ị dị ụfọdụ na-asị ya na bekee I am 10 years old I am 20 years old no gwa m afọ one ị dị n'ọnụ Igbo adị m afọ ị kpọọ afọ one ị dị adị m afọ iri adị m afọ isii adị m afọ iri atọ adị m afọ iri anọ kpọọ ya afa um ị kwuo afọ afọ ole ị dị adị m afọ ị kwuo afọ ole ị dị o nwekwa ndị na-asị adị m arọ sitekwa na dialect anyị na-ekwu okwu ya that's people's different dialects ị ghọtara ehe olu ndị mana the central Igbo wụ adị m afọ ị kwuo afọ ole ị dị now ị bịazie n'ịkọwa onwe gị ị nwere ike ịsị itinyekwu ebi m ebe dị otu a ebi m n'Owere i nwekwa ike sị ebi m na Lagos i nwekwa ike sị ebi m na Abuja ị kpọzie afa ebe i bi ị ghọta mm-hmm. ị bịazie ka ị kọọ ihe gbasara onwe gị dịkà mmadụ lee gị anya otu e esi wee kọwa onwe i bidozie ihe ndị dịkà adị m ọcha adị m oji ị ma onwe gị if you're fair ị dị ọcha fair is ọcha adị m ọcha if you're dark you say adị m oji adị m oji if you're chocolate n'ọnụ Igbo anyị na-asịkwa adị m ụcha mkpụrụ ụgba ị ma ka ụgba dị adị ụgba na-adị chocolate brown adị m ụcha mkpụrụ ụgba nke ahụ dịwakwa ị bịa ọ bụrụ na ị toro ogologo ị sị etoro m ogologo that's if you're tall etoro m ogologo then if you're short ị sị adị m mkpụmkpụ

I am tall means adị m ogologo. I am short means adị m mkpụmkpụ. I am average means etochaa m ogologo. Ok, ka m gakwa n'iru. I nwekwa ike gaa ihe ndị ọzọ dịka amara m mma. I am pretty or I'm beautiful, I'm handsome. Amara m mma. I nwekwa ike gaa atara m ahụ, I'm slim. Eburu m ibu, akpa m ahụ, akpa m ahụ, eburu m ibu. I'm slim, atara m ahụ. amara m mma o nwee ihe ndị ọzọ kachasị abụ m nwoke abụ m nwoke means ị bụ you are a man or you're a boy ọ bụrụ na ị bụ nwata nwoke that's a boy you say abụ m nwata nwoke abụ m nwata nwoke ọ bụkwa na ị bụ a girl ị sị abụ m nwata nwanyị abụ m nwata nwanyị then if you are a woman you say abụ m nwanyị and if you are a man you say abụ m nwoke

anyị asụwa fele fele fele amakwa m ka esi asụ bekee lekwa m anya otu ị fụ m ama m ka esi asụ bekee ị sị ka anyị sụba ka ndị awụsa taa taa taa ama m ka esi asụ ya ee eh? mana o nwe ihe na-atọ m ụtọ ka onye igbo asụsụ igbo asụsụ igbo dị ụtọ omenala igbo dị ụtọ asụsụ igbo dị gịnị ụtọ omenala igbo dịkwa gịnị ụtọ mana anyị achọghị ịma Ndị nne na nna anyị enyekwu aka. Ha achọghị ịma ihe otu e si eme ya. Achọghị ịma otu e si ekwu ihe a na-ekwu ee hapụgodi ya biko o too ọ ga-amụta ya o too ọ mụta ya. Onye gwara gị na o too na ọ ga-amụta ya? Who told you that if that child grows up that the child will learn? See, the best time to learn languages is now.

ị sị ụfọdụ masquerade ha amaghị ihe ọ bụ ị sị ụfọdụ em, gụọ gụọ em, nọmba n'ọnụ n'ọnụ igbo ha marọ ya ihe ọbụla ị sị ha kwuo n'ọnụ igbo ha marọ ya okay akwa maka m m ga na-akụziri unu aga m na m kụzichaa nke ugbu a ọzọ m ga-eme m banye ọnụọgụgụ ya bụ nọmba m banye akụkụ ahụ ee eh, ihe ndị a na-akpọkasị akụkọ ahụ dị iche iche m banye omenala m ga-abanye ihe ndị dị iche iche because ihe nke ewutego m nke nke bụ na mmadụ aga ama asụsụ ya mmadụ agakwa amakwa ebe o si mmadụ aga amakwa eh, ntọala ya mmadụ aga amakwa ebe o si wee pụta ka m kwukwaa ya ọzọ ị hụ mmadụ ị kọwaa onwe gị aha m bụ my name is i kwuo aha gị abụ m onye i kwuo ebe i si abụ m onye owere abụ m onye ugwuta abụ m onye ị kpọọ afa village gị adị m afọ iri ị gwa m how old you are afọ one ị dị o mhm. i kwuo ihe ndị ọzọ dị iche iche i kwuo ebe i bi I kwuo ebe i bi bikonụ ka anyị na-amụnụ Igbo. Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo dị ụtọ, asụsụ Igbo amaka. O nwekwanụ ihe kakwanụ ebe mmadụ si wee pụta o. I mekwa enu mee ana, ị ya-ananịlị n'ebe i si wee pụta. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị a chọọ ịlụ unu na a ga-agakwa ebe unu si wee pụta mekwa omenala. Ụfọdụ ụmụ nwoke o nwee ka e si wee chọọ ichi gị echichi or mmadụ nwụrụ, a a kpọnakwa ya ụlọ jee nie ya. o nweghị ihe ka ebe i si wee pụta o nweghị ihe ka omenala ya mere ka anyị hụ na omenala anyị n'anya omenala igbo amaka o mm, aka m bụkwa oriakụ odoziakụ na chukwu akụji obi si shalom mm? chere m keep subscribing and keep liking keep sharing